Agus anois ar an líne tá Tom Brabazon, Teachta Dála nua de chuid Fhianna Fáil do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. A Tom, fáilte go dtí an clár agus comhghairdeachas as ucht a bheith tofa mar Theachta Dála do Dháil Éireann. Deirfinn go bhfuil an-áthas agus bród ort faoi seo, an bhfuil? Ó, bhuel, is mór an onóir agus an pribhléid dom a bheith tofa mar Theachta Dála don Dáilcheantar. Táim an-sásta go deo gur, you know, chuireas an-iarracht isteach sa phost mar chomhairleoir le níos mó ná fiche bliain anuas agus is dócha go bhfuil aithne mhaith ag go leor daoine sa Dáilcheantar orm agus bhíodar sásta a muinín a chur ionam leanúint ar aghaidh isteach go dtí an Dáil agus tá go leor oibre le déanamh chomh maith anseo agus tá mé ag tnúth go mór leis an obair sin anois. Ok, ag amharc ar an olltoghchán agus an chanbhasáil a ndearna tú i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh le linn an ama sin, Conas a bhí an chanbhasáil agat agus ag do phairtí i gcoitinne le linn na trí seachtaine sin, a gceapann tú, a Tom? Bhuel, bhuel, bhí, bhí, bhí, bhí em, you know, bhí, bhí rudaí dearfacha ag, ag an doras, bhí daoine ag gearán, you know, ar go leor rudaí em, agus an teartcópí ar Ní raibheadar sásta leis an méid dul chun cinn a bhí déanta maidir le cúrsaí tithíochta. Bhí, bhíodar ana-mhí shásta le cúrsaí sláinte agus ana-mhí shásta le, le cúrsaí slándála sa, sa, sa chathair go, go, go príomha. Eh, so, ach, ach é sin ráite, like, nuair, nuair, nuair bhíodar sásta éisteacht leis na, na, na smaointí agus na tuairimí a bhí agamsa, eh, agus cur fáilte rompu agus is léir ón vóta go bhfuaireas go rabhadar sásta tacaíocht a thabhairt dom agus tá mé istigh anseo anois agus beidh tá an dualgas orm anois na an obair sin cur leis an obair sin atá ar siúl. maidir leis na rudaí sin. Déarfainn go bhfuil díomá ort nach bhfuair Deirdre Heney suíochán, an bhfuil? Yeah, cinnte Darragh, yeah. Is beag, is beag nár, nár bhaineamar an dara suíochán amach, ní, ní raibh mórán ann ag an deireadh. Yeah, bhí sé, bhí sé ana, bhí, tháinig sí gar, gar go leor don, don dara suíochán a bhaint amach agus, eh, Now is mór is mór an trua nár nár tharla sé sin comhairleoir díograsach a bhí inti atá inti agus tá tá tá sí dhein sí éacht mhór fuair sí vóta mór agus is mór an trua nár bhain nár bhain sí an dara suíochán sin amach sa Dáilcheantar. Ok tá cúig Theachta Dála do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh agus tá triúr agaibh anois mar Ghaeilgeoirí, nach bhfuil? Yeah em tá tá mé féin em eh Naoise Ó Muirí agus Barra Ó hÉanasáin eh na em Gaeilge a labhairt agus eh is dócha go go tá agus tá súil agam go mbeidh tionchar aige sin ar ar ar an an focal ceathrú lá eh lámh agus go leor Gaeilge le cloisint timpeall an an an timpeall na Dála. Tá ardú ar an líon cainteoirí Gaeilge i mbliana. Just ag caint faoin chéad rud eile atá. Cén páirtí ab fhearr leat go pearsanta dul i mbun comhrialtais leis sna seachtainí atá amach romhainn? Bhuel, I mean, is dócha, you know, braitheann sé sin ar na polasaithe a bheadh acu agus a bheadh á thairiscint acu. dúinn agus an réitíonn siad sin leis na polasaithe atá againne maidir le cúrsaí difriúla. So is dócha go bhfuil an slí go bhfuil cúrsaí ag titim amach faoi láthair na huaire dar liomsa agus níl níl mise páirteach sna comhchainteanna ach ag féachaint isteach ón dtaobh amuigh tá cuma ar an scéal go bhfuil go mbeidh ról lárnach ag na neamhspleáigh.

Agus feicfimid cad a thagann as na cainteanna sin amach anseo agus feicfimid cad iad na polasaithe agus cad iad na smaointí atá acusan a bheidís ag iarraidh cur isteach ar chlár rialtais amach anseo. OK, luaigh tú ábhar toghchánaíochta a bhí ann agus tú ag canbhasáil. B'fhéidir gur fhreagair tú é seo, ach is féidir leat caint, más mian leat freisin, faoi ábhar náisiúnta agus idirnáisiúnta san áireamh. Ach cad iad na tosaíochtaí is mó atá agat do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh do na cúig bliana atá amach romhainn, atá anois? Bhuel, cinnte, go bhfeicfimid níos mó dul chun cinn maidir le cúrsaí tithíochta. Sin an-tábhachtach ó thaobh an tsochaí de agus ó thaobh an gheilleagair de. Tá sé fíor, fíor thábhachtach go bhfaighimis greim ar an bhfadhb mhór náisiúnta sin. Ó thaobh cúrsaí oideachais de, tá go leor áiseanna de dhíth. ag na scoileanna timpeall an Dáilcheantair go hiomlán agus tá is dócha gur luaigh mé leat roimis an toghchán cúrsaí maidir le Gaelcholáiste Reachrann agus nach bhfuil foirgneamh buan acu ansan. Tá sé i gceist agam bualadh leis an Aire oideachais i rith na seachtaine seo chun an cheist sin a phlé arís leis an leis an mandate saghas go bhfuaras ón toghchán agus go mbeidh guth láidir agam ina thaobh san. Tá daoine buartha mar gheall ar chúrsaí you know slándachta sa Dáilcheantar go bhfuil dreamanna difriúla ag imeacht timpeall agus níl aon you know níl aon fhreagracht acu maidir le coireanna a dhéanamh agus níl go leor you know, Gardaí ar na sráideanna agus níl siad feiceálach go leor so bheadh sé sin bheadh sé sin tábhachtach. Seirbhísí, tuilleadh seirbhísí oideachais agus seirbhísí do dhaoine faoi le riachtanaisí breise Tá go leor leor oibre le déanamh ansan agus tá an chuid sin de an-tábhachtach domsa go gcuirfear na seirbhísí cuí ar fáil agus go ndéanfaí an-iarracht go deo na daoine atá ag teastáil ar nós you know na daoine a thugann teiripe dos na daoine sin a fhostú. Dar leis an HSE tá go leor iarrachtaí déanta acu ach beidh ormsa tá sé i gceist agam i gceist agam Tá sé i gceist agamsa fiosrú a dhéanamh isteach san méid iarracht atá déanta acu agus féachaint an you know tá siad ag rá nach féidir leo go leor daoine a earcú so beidh orainn féachaint isteach sa scéal sin. You know ní féidir linn na páistí atá leis na riachtanaisí breise a fhágaint taobh thiar so tá sé sin fíor fíorthábhachtach.